tanti i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan yani an ka an ka baaraw daminɛ n bɛ kuma d'i ma i ka fila fila fɔ an filɛbagaw ye
bisimilahi rahmani rahim awuzubilahi mina setani rajim an bɛ an sinsin ala tɔgɔ barikama kan ka se ka setanɛ gɛn ka bɔ an ka nin kɛnɛ in kan ala min ni an b'a fo ka barika da n'an ka juru t'a la n'ale de ta b'an na ka ban ka seli kɛ an ka ciba senuma in kan n'o y'an kuntigi mahamadu salallahu alaihi wasalim kisi ni nɛɛma b'a ye ala k'an to a hɔrɔma n'a barika ye emission nin ka ne sɔrɔ a kɛnɛ kan bi ala sababu kira sababu ayisa kamara sababu n'o ye ne yɛrɛ den ye bamananw ka ta nɔ k'ala ka fɛn bɔ i la min ka wusa n'i yɛrɛ ye eh, n bɛ foli bila i n'i ka staff bɛɛ lajɛlen ɲɛ sabu man dɔgɔn aw bɛ baara la su ni tile an ɲɛ b'aw la an ye timinandiya min kɛ a bɛ komi ɲɛ b'aw fana la o sira kan an b'ala deli ala k'aw dɛmɛ a kan ala ka si jan ni kɛnɛya di aw ma ne ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli bila ala ye hali bi an ka maliba in bɛ bolo min kɔnɔ degun min bɛ jamana in kɔnɔ ala yɛrɛ de y'a tabaga ye ka bɔ an kan bana sidɔnbali min b'an kan ala yɛrɛ de y'a tabaga ye ka bɔ an kan an bɛ ala deli hali bi ale de bɛ deli a bɛ sɔn anw ye jɔnw de an b'ala deli kɛnɛ in an k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la amin tanti e ka baara yɛrɛ bɛnnen don mun ni mun de ma
ne ka baara bɛnnen bɛ jago ani transformation n bɛ jago kɛ n bɛ transformation kɛ n'o ye suman bayɛlɛmali an ka an yɛrɛ ka eh, produit minnu bɛ bɔ an yɛrɛ ka kayi dugu kɔnɔ yan nɔ mali kɔnɔ n b'olu bayɛlɛma
tanti e y'o idée sɔrɔ cogo di eh, ko o ko a sababu ntan tɛ ne ta sababu bɔra n ka mɔgɔkɔrɔbaw la ne kɛni wolola jago kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ sa ne wolola ka sɔrɔ n tɛnɛmusow bɛ jago de kɛ kayi bɛɛ bɛ ne tɛnɛmusow dɔn ni jago ye donc ne ye a ta olu sennɔ la tanti est ce que i ka baara in i bɛ ka nafa sɔrɔ a la wa kabini y'a daminɛ fo ka se bi ma est ce que i ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ alihamudulila an b'a fɔ alihamudulila n tɛ ala tɔgɔ jugu fɔ parce que baara in daminɛ ni sisan nɔ cɛ komi ko o ko sanfɛla ni dugumala b'a la
mais n mago n mago ma sa parce que ni n ko n mago ma sa n y'a fɔ cogo min sanfɛla ni dugumala b'a la don dɔ a bɛ ɲa don dɔ a bɛ tiɲa mais n b'a fɔ alihamudulila n b'a la fo ka barika da
tante an bɛ don min na komi bi i bɔra k'a fɔ sisan k'i ka baara bɛnnen don jago ma ani an ka sumansiw bayɛlɛmani ma est ce que tante y'a daminɛ o de la ou bien i tun bɛ baara wɛrɛ de kɛ fɔlɔ ka na se fo bi ma an b'a fɛ k'i ka parcours ɲɛfɔ an ye dɔɔni parcours nin ka jan mais an bɛ se ka dɔ fɔ a la komi n y'a fɔ cogo min na n wolola a kɔnɔ ne fa balimamuso a kɔrɔmuso n'a dɔgɔmuso fa kelen ba kelen kayi bɛɛ b'u dɔn u tun bɛ jago de kɛ u bɛ voyager train na u bɛ taa minɛnw ta ka na o minɛn minnu bɛ na a bɛ feere kayi suguba kɔnɔ yan nɔ an denmisɛnnama u b'an natugu nɔfɛ ka plateau sigi an kun u b'a feerefɛnw dɔw k'an kun détail la an bɛ yaala ka boli k'a feere sugu kɔnɔ an y'an ka denmisɛnninya k'o kɔnɔna la n bɛ ekɔli la n yɛrɛ mana bɔ ekɔli la n bɛ na du kɔnɔ n bɛ mayonnaise dilan

n ye école de comptabilité dɔ kɛ kayi yan nɔ école de comptabilité in kɔnɔna n ye diplôme sɔrɔ mais stage de ye n nase somiex la o y'a sɔrɔ somiex ko bɛ kayi yan nɔ somiex butigiw bɛ suguba kɔnɔ n taara service comptable la yen nɔ stage senfɛ k'a sɔrɔ butigiw bɛ yen nɔ point de vente de don butigi fila deux mille cent dix ni deux mille cent onze majalo ani buwa kulubali ala ka hinɛ a kan ani buwa ye majalo kɔni balolen bɛ a bɛ samɛ donc marchandise bɛ butigi in kɔnɔ tellement jago ka di n ye n tɛnɛmusow b'a kɛ n yɛrɛ bɛ marchandise ta butigi in kɔnɔ n bɛ bɔ k'a feere ni baara jiginna n b'a don pari la wulada fɛ mana se n bɛ boli n bɛ taa a juruw kani ka n t'o la ka wari dalajɛ dɔɔni dɔɔni fo k'a bila majalo fɛ yen sɔmiyɛkisi kɔnɔ frizidɛri dɔ tun bɛ sa sɔmiyɛkisi kɔnɔ yen nɔ ko zili n ye zili kelen san ka kɛrɛmufeere damina n'o ye furu kɛlen kɔnɔna la sa baara in firigo baara in nana ka na wara wagati dɔ kɛra kayi yan nɔ n m'a fɔ ne kelen don mɛ gilasi tun bɛ sɔrɔ ne kelen de bolo kayi yan nɔ n ye firigo san san san k'a sigi sigi point pointw na parce que kuranko tun ye tuuru ni tuuru de ye kayi ou bien i b'a sɔrɔ ligne principale dɔw tun bɛ yen nɔ kuran bɛ sɔrɔ dɔrɔn de la n ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour ka se k'o ligne principale sɔrɔ fɛn fɛn tun ye congélateur ɲɔgɔn tan ye o bɛ n bolo ligne principale ninnu kan n bɛ boliboli k'u ni ɲɔgɔn cɛ ni n ka denbaya an bɛ ji siri an bɛ ji feere fila fila pusipusiw bɛ n bolo minnu bɛ jinimere feere n ye o dɔw yɛrɛ pusibolila dɔw kɛra mɔgɔkɔrɔba olu bɛ kayi sugu kɔnɔ sisan nɔ n bɛ jinimere feere n yɛrɛ b'a ta n b'a feere n denw b'a feere an yɛrɛ bɛɛ bɛ a baara kɛ n ye n to o jinimere feere la mɛri ka bɔkisi minnu filɛ sugu kɔnɔna na sɛki matari sisɔkɔ ye kelen di yan o la ala ka hinɛ a kan n'a ye n y'o de dayɛlɛn sa ka kɔmanse n yɛrɛ bɛ taa voyaji la dɔɔni dɔɔni n bɛ taa minɛnw ta ka na k'a la o ye n ka butigi fɔlɔ ye o bɛ suguba kɔnɔ police descente la vakisi de bɛ feere bɔn komi n'i bɛ baara la ni baara ka di ye i b'a ɲini ka dɔ de fara a kan voyage sen fɛ n yɛrɛ jateminɛ k'a dɔn k'a ye k'a fɔ kayi yan nɔ sopari minɛn ninnu a feerebaga tɛ yan nɔ mebili feereyɔrɔ tɛ yan cogoya si la vɛriw dun a n'a risiki bɛ ɲɔgɔn na mɛ ni baara ka di ye dɔrɔn i tɛ inconvénient ye joona n ye n to voyage sen de fɛ n bɛ mebili san dɔɔni dɔɔni ka na n'a ye komi a tɛ mɔgɔ wɛrɛ si bolo dugu kɔnɔ ne kelen tun tɛ a tuma la donc mɔgɔw kun dara n kan a baara diyara n bolo fɛ n y'a butigi yɛrɛ dayɛlɛ n ye butigi yɛrɛ dayɛlɛ carrément donc fo mebili butigi nana kɛ fila ye sisan nɔ n ye n t'o kɔnɔna la bayɛlɛmali fana nana n kanu na parce que kasa duman kɔni o ka di musow bɛɛ ye komi n bɛ taa voyage la yɔrɔ minnu na latikɔlɔ ɲumanw bɛ sɔrɔ bayɛlɛmanifɛn ninnu a fɛn ɲumanw bɛ sɔrɔ yen nɔ produit ɲumanw bɛ yen nɔ n y'a lajɛ k'o fana fara n bolo kan o de nana ni wusulan ninnu ni parfum ninnu ye baara kɔnɔna la baara in kɔni a daminɛ kɔni a gɛlɛyara parce que fɛn o fɛn a daminɛ a ka gɛlɛn mɛ an y'a kɛ ni jinimere feere jinimere feere in fana kɔnɔna de la n ye so jɔ jinimere wari la kayi yan ne yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ a jɔra jinimere wari de la kayi bɛɛ y'a yan nɔ sukaro bɔrɔ kelen tun tɛ tile fila kɛ ne bolo ko in kɔni a départ yɛrɛ a ka réussite kɛ kosɛbɛ a bɔra jinimere feere de la mɛ n yɛrɛ tun b'a dilan n yɛrɛ de bɛ n ka bidɔn ko n yɛrɛ de b'a ɲun n yɛrɛ de b'a feere kuranko gɛlɛya tun bɛ kayi yan nɔ kayi sinamaso roxy kɔnɔ yan nɔ deux séances de tun bɛ kɛ a fila la kayika bɛɛ b'a seereya faramaliko tun don ne tun bɛ se ka waa bi naani waa bi duuru feere jinimere la kayi sinamaso kɔnɔ yan nɔ séance fila la a tuma glace bɛ sɔrɔ ne kelen de bolo ka n t'o la ka na kayi boulangerie fana siribelakaw ka boulangerie ne de tun b'a ravitailler glace la mobili de talen bɛ n bolo n b'a louer sɔgɔma ni wula n bɛ glace livrer boulangerie la ɔ baara in a taabolo a ka jan caman kɛra a kɔnɔna na voyage fana dɔ kɛra voyage la kɔkanna yɔrɔ ka dɔgɔn n ma min kɛ voyage la o bɛɛ ye ka baara in ɲɛɲini de fo ka na se bi ma mm. tanti en tant que femme entrepreneur mm. denbayatigi de y'i ye mm. e bɛ se k'i ka entreprise gérer cogo di k'a sɔrɔ a ma don denbaya ka tagabolo n'a ka mara kɔnɔ i b'a fila concilier cogo di a fila bɛ fara ɲɔgɔn kan an ye denw wolo a kɔnɔ denw nana k'an sɔrɔ baara kɔnɔna de la donc denw yɛrɛ tugura an kɔ baara in kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na parce que du ko a bɛ jago bɛna se yɔrɔ dɔ la i kelen tɛ se k'a kɛ o kelen tɛ se k'a kɛ n'i ka denbaya de bɛ jɛ k'a kɛ o la i furuɲɔgɔn b'o la i jɔɲɔgɔn b'o la i denw b'o la bɛɛ b'i dɛmɛ a kɔnɔna la parce que nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen de ma donc aw b'a ta ɲɔgɔn bolo n'aw ye ɲɔgɔn faamu k'a ta ɲɔgɔn bolo dɔrɔn problème si t'a la a bɛ se yɔrɔ dɔw la baara bɛ kologiriya aw yɛrɛ ma aw bɛ obligé ka mɔgɔw de ta ka fara aw kan minnu b'aw dɛmɛ baara la bon vie familiale ani entrepreneuriat a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ il suffit que i ka se ka a ladilan k'a ɲa i n'i ka denbaya ka bɛn a la n'i ka denbaya ɲɔgɔn faamu a la dɔrɔn a bɛ taa ka ɲa.
D'accord. Et maintenant, Tanti, quand on parle de femmes entrepreneurs, muso caman bɛ u bɛ siran e dun filɛ e ye exemple di mm. k'a yira musow la k'a fɔ e, entreprise mana kɛ cogo o cogo cɛw bɛ se k'a gérer cogo min musow fana bɛ se k'a gérer ten mm. ɔ e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ musow ye o yɔrɔ la. Ah, sisan don bɛ komi bi musow man ka siran. entrepreneur parce que muso min hali n'i bɛ hali n'i bɛ yen kuma de don k'a fɔ terme don dɔrɔn sinon a tigi dɔgɔyalen tɛ quoi n'i bɛ gese feere entrepreneur di ye n'i bɛ taa gese tigɛ kungo kɔnɔ k'a feere entrepreneur di ye i bɛ tiga de san k'a yiran k'a feere entrepreneur di ye i bɛ taa ka taa baara kɛ mɔgɔw ye k'u ka finiw de ko entrepreneur di ye. volonté ko de don i k'a dɔn k'a fɔ i b'i yɛrɛ de ɲa i b'i ka denbaya de ɲa i b'i ka jamana de ɲa sisan nɔ muso bɛɛ t'a dɔn k'i ye entrepreneur ye sinon muso bɛɛ ye entrepreneur de ye parce que bi muso bɛɛ de kɛra fɛn ɲinina ye i b'a ɲini min na dɛ o de y'i ka entreprise ye i b'a essayer k'o de gérer k'o de ɲa i y'o gérer k'o ɲa i ɲa bɛ bɔ o de la ok tanti an y'a jateminɛ k'a fɔ k'i ye réseau des femmes fana présidente ye kayi yan nɔ est ce qu'en tant que présidente musow ka ca a domaine na wa entrepreneuriat domaine na musow ka ca la musow ka ca la presque an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka association nin a bɛɛ ye muso de ye a bɛɛ ye muso de ye sept cercles nin bɛɛ a bɛɛ b'a la sept cercles nin bɛɛ bɛ an ka réseau nin kɔnɔna la a bɛɛ ye muso de ye a bɛɛ bɛ baara kɛ fana. est ce que lors de vos rencontres aw ka rencontre n'aw ka ɲɔgɔn yew sen fɛ. Mhm. est ce que gɛlɛya b'u kan u ka entreprise kɔnɔna na wa. ɔ musow musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ. Mhm. musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na. an ka rencontre la musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɛrɛ de ni an y'a ta an balima togodala musow yɛrɛ ka côté ma dugukolo gɛlɛya b'u kan kasabiko fana gɛlɛya b'u kan komi o bɛ duguba kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kan cogoya min na duguba kɔnɔmɔgɔw kɛni ta ye kasabiko gɛlɛya de banque niveau la ani caisse ninnu niveau la gɛlɛya min bɛ musow kan hali dɔɔnin tɛ musow bɛ yen nɔ sisan nɔ a caman coronin bɛ caisse niveau la fosi tɛ baara taabolo gɛlɛya de don n'a fɔra fana i bɛ fɛn minnu bayɛlɛma n'a danna kayi yan nɔ de ma a tɛ se ka nafa si ladon f'i ka bɔ n'a ye de ka taa kɔfɛ o kɔfɛ tagali ninnu fana n'o kɛrɛfɛ tagali olu de fana gɛlɛyalen bɛ musow bolo musow kɛni dévouélen bɛ a kama mais a tagali a ka gɛlɛn an bolo gɛlɛya bɛ musow ye gɛlɛya bɛ musow ye yɛrɛ de tanti en tant que présidente e ka association bɛ yan nɔ aw bɛ mesure jumɛnw ta pour que muso ninnu ka se k'o gɛlɛya ninnu surmonter
bon euh, gɛlɛya surmonteli o bɛ sɔrɔ bɛɛ n'a ka baara taabolo cogoya fɛ i b'a jateminɛ ni dugu jɛra n'i ye sugufiyɛ yɛrɛ kɔnɔna lajɛ i ɲɛ bɛ muso gansan de la ni dɔ ma ɲɛ an bolo an b'a lajɛ ka dɔ ta ni dɔ ma ɲɛ an bolo an b'a lajɛ ka dɔ ta an bɛ o taabolo kɛni kɔnɔna la sugufiyɛ kɔnɔna la o bɛ komi gɛlɛya ni a b'an kan musoya yɔrɔ caman fana b'a la an ka faamuyalibaliya caman b'a la bɔn en même temps an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a taa ni ka segin a ka gɛlɛn dɔɔni an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye musoya ta yɔrɔ ye sinon n'an jɛra k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara kelen de la an bɛɛ bɛ nafa kelen de nɔfɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn na kun mais dugu kɔnɔ sisan nɔ bɛɛ bɛ baara kelen na n'an tɛ bɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sugu gɛlɛya b'an kan n'an tɛ bɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sugu gɛlɛya b'an kan an kɛni tun ye projet damadɔw sɔrɔ kayi kɔnɔ yan nɔ olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ mais n'a a tɛ continuer la a tɛ se ka avancer dɛmɛ kɛ siɲɛ kelen a lajɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni empire sahel tun nana an fɛ yan nɔ en 2011 o nana a ye musow dɛmɛ muso dɛmɛ yɛrɛ de ale kɛni ye kasabi yɛrɛ de bɔ ka di musow ma k'u dɛmɛ alima tarawele de ye olu ka représentante ye yan nɔ alima nana u donna sugu kɔnɔ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u ye mɔgɔw recensé minnu garijɛgɛ kɛra la u ye wari yɛrɛ de bɔ banki la k'a d'u ma mais a ni kayi sugu fɔlɔ jenini bɛnna donc o o commencé ka taa ɲɛfɛ an tora o kɔnɔna la padre giz ani union européenne olu nana olu ye an ta en charge o fana o kɛra an ka e, ɲɛmɔgɔ sababuya la chambre commerce président b'o la patronat président b'o la an yɛrɛ ka refoe présidente nationale mhm. asa touré madame coulibaly aissata touré o b'o la olu ni ani conseil régional en son temps banjugu était président banjugu de tun ye président ye o tuma la u jɛra ka padre ɲini padre kɛni nana u ye muso kɛmɛ fila ani muso tan ta kayi yan kayi n'a cercle la o muso kɛmɛ fila ni muso tan u y'olu recensé mais u tila avant ça u ye a essayé ka réseau sigi cercle bɛɛ kɔnɔ padre ni union européenne u ye réseau installé kayi cercle a sept cercle bɛɛ la à leur frais projet kɔnɔna la ka ban ka formation d'a ma comment gérer son entreprise fɛn fɛn de kɛ ni a bɛ jago taabolo de kan an ka bayɛlɛmani fɛnw bɛ se ka ladilan cogoya min na an bɛ se ka ɲɔgɔn na dɔn cogoya min na an bɛ se ka ladɔn kɔ kan cogoya min na padiri y'an dɛmɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka musow formaliser sisan nɔ les 210 femmes fo mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla kayi yan nɔ muso wɛrɛw sɔrɔla kayi yan nɔ minnu ye formalisation kɛ o kɔnɔna la u bɛɛ bɛ impôt la a dɔgɔyara cogo cogo u bɛɛ bɛ impôt la parce que mɔgɔw de don ni minnu ye baara daminɛ sisan nɔ gɛlɛya n'a taabolo bɛ cogoya min na i b'a sɔrɔ waati dɔ a bɛ kɛ baara bɛ lajɔ padiri tun ni eh, union européenne tun bɛ an ta tuma bɛɛ foirew la u n'an bɛ taa bamako kayi yan nɔ tuma dɔw u yɛrɛ b'a u ni chambre commerce bɛ jɛ k'a kɛ u b'an ta an bɛ feere kɛ mais bana in nalen sisan nɔ o si tɛ ka sɔrɔ quoi sinon an ye an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ u ye musow degi baara minnu yɛrɛ la u b'a baara ɲuman kan ka kɛ hali bi u ye minɛnw d'u ma yɛrɛ fana union européenne ni padiri u ye minɛn di musow ma o kɛra de 2016 à 2019 2016 à 2019 o projet sɔrɔla
ok ayiwa tanti an ye wulikajɔ kɛ ka taa i ka baarayɔrɔ la an ni

ne denmuso kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye a ye fɛn bɛɛ kɛ balimaw ye a ye fɛn bɛɛ kɛ du kɔnɔ an b'a fo a bolo bɛ baara min na ala ka barika don a la ala ka k'a nafalan ye ala kana saraka jugu b'a la a bɛ min ɲini ala k'a nɔgɔya a ye a bɛ siran min ɲɛ ala k'a kisi a ma ani silamɛden bɛɛ lajɛlen a vraiment n kɔrɔmuso nin baarakɛla don dɔkɛla don balima ɲuman don sigiɲɔgɔn ɲuman don mɔgɔ jɛɲɔgɔn don k'a d'a kan a ye baara damina ka bila ni bi cɛ a ye baara min lamaga ka da sigiɲɔgɔnya kɔnɔ hali butigi ko k'i sen ka bɔ yen nin ye baara min kɛ sigida la a ka ca kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ jɛɲɔgɔn don mɔgɔ kokɛɲɔgɔn don a y'i don mɔgɔ min jigi kɔrɔ a ka ca kosɛbɛ donc ne b'a fo balima ɲumanya la k'a fo sigiɲɔgɔn ɲumanya la k'a fo jɛɲɔgɔn ɲumanya la a ye baara min kɛ k'a damina butigi kelen depuis o b'a bolo fo ka na butigi fila ka se fo saba ma fo ka se naani ma aa an b'a fo k'a barika dɛ n'o kɛra n'i ma n'i ma ɲa a tɛ damina dɛ kelen fila fo saba fo naani dɛ n'i y'a sera fo naani ma a daminɛla a ka ɲumanya de k'a kɛ naani butigi kelen o kelen kɔnɔ a kɛlen bɛ ka ala tɔgɔ ta k'a bila butigi kelen o kelen kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye k'i jigi da k'i barika da o kan i ji kɔfɛ a vraiment a i jira i ji kɔfɛ a ye ala de minɛ n'a bolo fila ye ne nin de ye cɛla la ne nin mɔgɔ tɛ n de ye dɛ de kɛra ne ba ye de kɛra ne fa ye a kɛra ne cɛ ye ne cɛ dɔgɔnin don ba kelen fa kelen de ko bɛɛ a ye ko bɛɛ kɛ ne ye ne bɛ furu kɔnɔ tuma min ne dɔgɔmani ne tɛ se ka foyi kɛ a kɛra n ye fɛn bɛɛ ye kɛra n ba ye a kɛra n fa ye a ye ko bɛɛ ɲa n ye ani n cɛ yɛrɛ ɔ n'aw ye ne wele ka ne ɲininka o kuma la bi n b'aw fo k'aw barika da k'ale yɛrɛ fo ka barika da denimasaya la an ka juru t'a la sabula a ye an ladamu fo ka se a dan na den ni fɛn fɛn ka kan a y'a bɛɛ kɛ a ye sira ɲumanw yira an na k'a ka mɔgɔw sirabɔli yira an na de ka denbaya fankelen bɛ dakar de mais an n'u bɛɛ bɛ contact la i b'a fɔ an ni aw bɛ contact la cogo min a ye mɔgɔ bonya sira yira an na a tilala tuguni k'a yira an na k'a fɔ diɲɛnatigɛ na mɔgɔ ni i sera i yɛrɛ kɔrɔ i tɛ i gulonnen tɛ mɔgɔ la i ta i yɛrɛ ye adamadenya dan de ye o ye foyi tɛ tɛmɛ o kan a y'o sira yira an na a tilara tuguni ka diinɛ taabolo yira an na an b'o sira de kan n b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma halisa halisa a ka to an kɔrɔ a bɛ ladilikan min dira an ma a ka continuer k'olu di an ma de ye ne kɔrɔmuso de de ka kuma n'i ye ne ɲininka la a diyara n ye kojugu parce que sabula balima ɲuman don sinji ɲuman don de bɛ nin jago in na a ye jago in damina cogo min ka na ta o don ma ka na se bi ma a y'a ɲini balima bɛɛ de k'a ɲini sinji bɛɛ de de bɛ nin nafolo ɲini na nafolo a tɛ k'a ɲini komi a kelen dɛ a bɛ k'a ɲini kabila bɛɛ lajɛlen de de ye jago in daminɛ kayi suguba kɔnɔ a ma maloya wari ɲini na a y'a cɛsiri de ka wari ɲini kɛ ka nafolo ɲini fo ka na bitigiw dayɛlɛ wa a bɛ nafolo ɲini sira min fɛ a bɛ ala deli a balima bɛɛ ka dɔ sɔrɔ nafolo ɲini sira in fɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ kayi yan n'i y'i kɔsi n'i ye mɔgɔ fɔlɔ ye de i bɛ kɛ filanan ye n'i ye hɛrɛ tana sɔrɔ la n'i y'i kɔsi n'i ye mɔgɔ fɔlɔ ye de i bɛ kɛ filanan ye kabila cɛman n'a musoman foyi yan fo bamakɔ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko n de ye muɲu ni sabari de ala sama ni majigi ni cɛsiri an kɔni kuma t'anw da an bɛ dugawu de k'a ye ɲin sago jugu sago yarabi ala k'a sago d'a ma n de ye baara damina depuis ne dɔgɔman nama a ye baara damina comme taxi de la fɔlɔ ka jago kɛ ka jago kɛ fo ka na se bi don in na ka se ka bitigi bitigiw dayɛlɛ a yɛrɛ ye a y'a dayɛlɛ a yɛrɛ ye a m'a fɔ n kelen a y'a ɲini de a ko ni n balimaw a ko ni n sinjiw k'a kɛ a ba ye k'a k'a fa ye fo ka taa se jɔnw ma n de ye baarakɛla de ye koyi n de ye dɔkɛla de ye an bɛ min fɔ kayi musow ye ni mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ da ka sinɔgɔ la i ka wuli i k'i ɲɛ yɛlɛ i ka n de tarawele ye i k'a ka kɛbaara ye k'a ka kɛwale ye de ye yɔrɔ dayɛlɛ Kayi musow bɛɛ ye ko a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ne yɛrɛ ani Mame Ndeye jɛra baara de y'an jɛ baara jumɛn don o ye ONG baara ye projet baara n'o tun ye UNIFEM ka projet dɔ ye ka bɔ Bamakɔ ka na o de y'an jɛ mais ala y'a kɛ ne yɛrɛ fana ye opératrice ye n bɛ o baara ninnu caman kɛ projet baara in kɔfɛ an jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye réseau yɛrɛ ka baara ye n'i ko k'i bɛ Ndeye ta plan fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ dieu merci an ka ala fo k'a barika da ala y'o nɔgɔya ma ni balimaya don a y'o kɛ ni sinji don a y'o kɛ ni baaraɲɔgɔnya don a y'o kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaladon don a y'o kɛ a bolo in a b'a di de waati bɛɛ hali n'a sɔrɔ fɛn t'a bolo min b'a bolo n'i nana a b'a di de donc n'i ko k'i b'a ta olu la n'an ko k'an b'a fɔ an tɛ se k'a ka fɔli bɛɛ fɔ tanti i proche ka témoignage tɛmɛnen kɔfɛ mhm. an bɛna kuma i ka association kan dɔɔni mhm. Ee association in sigikun kɛra mun ye a ka objectif yɛrɛ ye mun
ye. association in janni n k'a sigi kun fɔ fɔlɔ n b'a sigibaga fɔ. Ee n'o ye an ka président ala ka hin'a kan n'a ye Amadu Tumani Ture. 2003 2004 ale de ye musow fara ɲɔgɔn kan. Amadu Tumani Ture an taara palais la a ye région bɛɛ muso nati a tuma la Choguel de tun ye chambre commerce président ye an ka nin président min fana filɛ a Jaabi ale de tun ye yan fana président ye an taara ɲɔgɔn fɛ ATT de ye musow fara ɲɔgɔn kan a b'a fɛ ka musow ɲɛtaga d'u ma an ɲa bɛ Mali musow la baara ka d'u ye mais gɛlɛya b'u kan donc a y'an fara ɲɔgɔn kan ko n'an farala ɲɔgɔn kan jama faralen ɲɔgɔn kan o dɛmɛ ka di ni mɔgɔ kelen kelen ye quoi mhm. donc ATT ye an fara ɲɔgɔn kan association in yɛrɛ kɔnɔna la structure duuru ɲɔgɔn de b'a kɔnɔ femme entrepreneur b'a la

maraîchage b'a la euh, élevage b'a la olu bɛɛ de bɛ a kɔnɔna la an sigira c'est pour an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya min na parce que n'an jɛra an bɛ hakiliw falen falen ɲɔgɔn na n'an jɛra o sɔrɔ o nafa fana bɛ bonya minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ u ko n'an farala ɲɔgɔn kan o dɛmɛ ka nɔgɔ olu fana bolo ni an carin carinen ye donc association yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ sigikun yɛrɛ an ka jɛ ka baara kɛ bɛn ka na jamana kɔnɔ parce que a filɛ sisan nɔ association in de kɔnɔna la an ye kɛɲɛbakaw dɔn kɛɲɛbakaw y'an dɔn an ye kitakaw dɔn kitakaw y'an dɔn hali sisan n'u bɛ jɛ an bɛ échanger an ye jɛla ka baara minnu kɛ ni min tɛ i filila min na ou bien ni min ma ɲa i bolo i bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o bɛɛ ye association sigikun dɔ ye nafa ka se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka dulon i yɛrɛ la i kana taa dulon mɔgɔ la
Tante association in sigilen ka na se fo bi ma résultat jumɛn yera a la résultat min yera a la an bolo a taabolo ka ɲa ka ɲi fana résultat ɲuman yera a la parce que résultat ɲuman in ye min ye fɛn o fɛn kɔlɔlɔ b'a la quoi mais an b'an sinsin a ɲumanma yɔrɔ parce que ala mana min d'i ma don min o de y'i garijɛgɛ ye Uh, muso caman b'a kɔnɔna na don bɛ ko bi u bɛ se ka u ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ u tun t'a dɔn u kelen u kelennama tun tɛ se ka min kɛ mais an ye dɛmɛbaga minnu sɔrɔ AMPRO Sahel ni PADRE GIZ ni union européenne u ye taabolo kuraw yira an na sisan nɔ bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye o ye a nafa dɔ ye hali n'an tɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ta kɛla i dan ma i bɛ dɔ sɔrɔ en tout cas a ni sisan nɔ tɛ kelen ye a ye dɔ fara baara bɛɛ ka baara taabolo kan an ye kalan formation minnu fana k'a kɔnɔna la formation ninnu ye nafaba de las'an ma parce que fɔlɔ i ka du kɔnɔna ni entreprise an tun b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mais u ka lakalani kɔnɔna la PADRE ni union européenne ka lakalani kɔnɔna la an b'an bolo taga yɔrɔ dɔn sisan nɔ an b'a lɔn k'a fɔ entreprise hali i yɛrɛ woloden n'a b'a kɔnɔ a n'a sara de ka kan a tɛ kɛ dɔrɔn i b'a fɔ i b'a ta ka taa i yɛrɛ cogoya min na o tɛ e yɛrɛ sara b'a dan ma du kɔnɔna fana dépense a bɛɛ cogoya de kalannen don hali ka da o kalama ani an bɛ nafani fitini min nadon gouvernement kɔnɔ sisan nɔ n'o ye impôt ninnu ye hali ni bɛɛ t'a kɛ dɔw b'a kɛ fɔlɔ la o dun tun tɛ kɛ fɔlɔ n'i tun ye tigafeerela n'i tun ko k'a ka eh, patente ta a b'a f'i ye k'ale bɛ tigafeere dɔrɔn de la mais don bɛ ko bi a b'u bɛɛ bolo bɛɛ b'a a kɛla bon anw yɛrɛ fana ni faso kunkanko fɛn fɛn wulila sisan an da bɛ se ka don a la puisque a papiyew b'an bolo an bɛɛ ka sigiyɔrɔw nina b'an bolo o b'an bolo an y'olu bɛɛ ta o kayitiw bɛɛ b'an bolo a bɛ komi sisan nɔ dɔrɔn nafa yɛrɛ kini min b'a la a tɛ fɔ ka ban a bɛ komi inconvénient minnu fana b'a la inconvénient in fana ye a dama fɛn dɔ ye parce que musow tuma bɛɛ an bɛ wele de a ye na nin ko in bɛ a ye na n'aw ka papiyew ye a ye na n'aw ka papiyew u bɛ na n'a ye appel d'offre bɛ lancer u bɛ na u bɛ na u ka fɛngɛw kɛ appel à candidature bɛ na u bɛ na u ka dossiers ladon mais an tɛ suite sɔrɔ a si la an tɛ suite sɔrɔ a si la o degun o degunba bɛ musow kan ne yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye vraiment maloya bɛ ne yɛrɛ la don bɛɛ komi ka hali a fɔ musow ye a ye na ninnu tigiw nana k'an ka na an ka na an yɛrɛ cogoya f'u ɲɛna u b'an dɛmɛ parce que an ma aboutissement sɔrɔ a si la o ye degun dɔ ye sinon an ye nafa sɔrɔ ka da kalan in ma an bɛ se k'an ka minɛnw ladilan ka ɲa an tun t'a dɔn min bɛ kɛ cogoya min na an b'a bɛɛ ladilan ka ɲa tigadɛgɛ filɛ sisan ni kayi musow y'a dilan ye ɛri o ɛri i de y'a ta i k'a dun fosi t'a la inconvénient fosi t'a la a dilannen de don u y'u ta ka taa n'u ye fo laboratoire la bamakɔ sotuba ka t'u bɛɛ kalan padre giz ni union européenne vraiment u ye u y'an u y'an dɛmɛ u y'an dɛmɛ muso bɛɛ b'a hɔrɔma kɔnɔ bi
n hakilila kɔni an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ association in tagabolo la a n'a sigikun ani résultat minnu yera la kayi kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ tanti e, commerce an'i ka entreprise kɔfɛ est ce que don n'a nataw la a ka d'i ye ka projet wɛrɛw initier wa

sinon i ɲɛ bɛ nin produit minnu sigilen na tan nɔ ka n'a mafilɛ kasa dumanw de don mais ne bɛ dumuni bɔ a la a dumuni ninnu antibiotiques de don a dumuni fɛn a bɛ n bolo presque mali bɛɛ bɛ n dɔn hali kɔfɛla bɛ n dɔn n'a ye sisan nɔ ci bɛ bɔ faransi ka na ci bɛ bɔ ameriki ka na nin geni kelen fɛn ye sigili ani nin babi kelen ye faransikaw ko k'a bɛ min ɲa ko ne yɛrɛ t'a dɔn mais olu bɛ olu de b'a dɔn donc o bɛɛ ye ka a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ dɔn don o don de i b'a ɲini ka dɔ fara kan a ka di ne yɛrɛ ye don o don de ka dɔ fara n ka dɔnta kan parce que dunatɛgɛ yɛrɛ y'o de ye fo ala k'a fɔ i ka taa tila don min na ala yɛrɛ ko ten an ka baara kɛ an nana o de kama o ye tiɲɛ ye tanti komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛbagaw la jeunes b'u la musow b'u la baarakɛlaw fana b'u la conseil jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin jeunes ma sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunes ka taa baara ko ta sira fan fɛ conseil bɛ ne bolo ka se denmisɛnninw ma o de ye u ka baara kɛ ka dɔn k'a fɔ baara de bɛ mɔgɔ nafa baara de bɛ mɔgɔ hɔrɔnya fana karisa ka ɲi karisa ka ɲi a k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ kun minalen b'i bolo n'o tɛ ni yɔrɔ kun minalen t'i bolo hali n'i tɛ kuma i ka ɲa tɛ dɔn mais ni yɔrɔ dɔ kun minalen b'i bolo don bi an bɛ tile min na don bɛ komi bi hali n'i ka ŋaɲa a bɛ fɔ de k'a ka ɲi denmisɛnninw bɛ tungalataga min nɔfɛ u k'a dɔn u bɛ taa min ɲini tunga la a bɛ yan u bɛ taa min ɲini tunga la a bɛ yan ni ko n tɛ nin de fɛ sa i sɛgɛnna sinon ni i barika bi i wɔsiji k'a sama ka fili dɔw bɛ se k'a fɔ a e ka karisa ye nin na bi mais sini o tigi bɛ taa ɲini e bolo o y'i hɔrɔnyalen ye i y'a sɔrɔ i sɛgɛn n'i wɔsi la terrain tɛ terrain ye mobili tɛ mobili anw ma min kɛ terrain garida kelen nin bɛ anw dɔn kojugu anw ye sira dɔw bɔ mais an bɛ taa ka na de an tɛ taa sigi yen dɛ n'o tɛ ne taara faransi mais n donna faransi n ma tɛmɛ une semaine kan n seginna ka taa suisse nɔrɔ ka taa trois mois kɛ yen nɔ parce que an ye yen ye cogoya min na ne y'a dɔn en tout cas mɔgɔ mɔgɔ kɛni n'i b'i faso fɛ i b'a fɛ ka dɔ de kɛ ko k'i masaw labɔ o dun ye kabiri 88 ye yarɔ kuma t'a bilama ma tungalataga denmisɛnninw k'o to yen min bɛ kɔfɛ a bɛ bɔ yan de ka taa yen a bɛɛ bɛ yan nɔ ne bɛ min fɔ jeunes ye o de ye tungalatagaw k'a to yen nɔ u kana ban baara la u ka baara kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn i hɔrɔnyara fɛn dun tɛ sɔrɔ fana baara kɔ f'i ka sɛgɛn de ji ka na yen o taali kɔfɛ yen o a t'a solution ye a bɛ kayi yan anw y'a ɲini yan nɔ de alihamudulilayi an t'ala tɔgɔ jugu fɔ tanti o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an filɛbagaw kɔni ɲɛ b'an na dɛ ɲɛ b'an ka deko ni fɛnw na geni a bɛɛ bɛ yan sisan kayi kɔnɔ i mana bɔ fan o fan bɛɛ b'a fɔ an ka taa tanti de fɛ yen a kɛra kɔɲɔmusow ye o a kɛra muso furu la a kɛra sugu o sugu ye bɛɛ de b'a fɔ k'an ka taa tanti de fɛ yen hmm. tanti fo k'i k'i ka secret fɔ an ye bi e ka secret ye mun ye.
secret in secret in tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ dugu kɔnɔ i wolodugu mɔ dugu kɔnɔ i bangebagaw dɔn. i balimaw dɔn mɔgɔbaw dɔn n'i y'olu fara i bolo kan mɔgɔw bɛ tugu i nɔfɛ f'i k'i yɛrɛ bɛn mɔgɔw ma de ka fɔ nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo e bɛ camancɛ de la toujours fɛn bɛ mɔgɔ bolo min ka jugu n'e ta ye et puis n'i miirila ka d'a la ka fɔ e bɛ taa ka fɛn in to de don dɔ la dɔrɔn wajibi i kan k'i bɛn mɔgɔw ma sekɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye n ye min fɛ ka baara ɲini a ɲini ko ɲuman an'a kɛ ko ɲuman n'o de fɛ ne bɛ jinimere feere kɛ tuma min na ala ka hinɛ elaji fodiye jakite la a delila ka bɔ sugu rɔ wulada fɛ ka na n sɔrɔ jinimere dilan na so a y'i sigi a mɛɛna a ko a taara mɛ o dugusɛjɛ a ni gilasɛri de nana a ko n tɛ jinimere san yɔrɔ wɛrɛ si n'i bara tɛ n'o tɛ anw ko ko jinimere ye tɛgɛ ko ji de n tun taara i filɛli dɔrɔn de kama n den i bɛ jinimere in dilan cogoya min na n taara sɔrɔ i b'a kɛ la cogoya min na donc ne tɛ jinimere san yɔrɔ wɛrɛ tuguni olu ka fɛn o fɛn u b'a jinimere commande ne bolo hali ni mairie kelen ka tutu sidibe to yan nɔ secrétaire général n'u ka réunion ni fɛn fɛn bɛ kɛ jinimere bɛ commande ne de bolo fo bi ne tɛ jinimere di mɔgɔ ma a k'a dilan mɔgɔ tɛ ne ka bidɔn ko wa ne yɛrɛ de b'a ɲun kun ka taa feere ni bɛɛ bɛ tulonkɛ ni bɛɛ bɛ yɛlɛ sekɛrɛ wɛrɛ fosi tɛ n bolo i yɛrɛ bɛn mɔgɔw ma
ok ayiwa an filɛbagaw komi an ye tanti ka sekɛrɛ dɔn sisan an sera an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma donc an bɛ kuma di tanti ma ni kumakan laban min b'a bolo k'a fɔ an filɛbagaw ye
kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ an filɛbagaw ye kɛ ni hɛrɛ de don hali bi n bɛ sinsin denmisɛnninw kan u ka wuli u ka baara kɛ mɔgɔ si tɛna jamana in jɔ olu pilasi la yan nɔ minnu taara u b'u seko la mɛ bɛɛ kana taa dɔw ka to yan nɔ bɛɛ kana taa dɔw ka to yan nɔ ni minnu tora yan fana u k'u kun da baara kan Ah, ka foli bila e yɛrɛ ni i ka jama bɛɛ lajɛlen moriba aw ka timinandiya an b'ala deli ala k'a sara aw ye hɛrɛ la an b'ala deli ala k'a sara aw ye hɛrɛ la ne yɛrɛ balima ni n sinji ni n sigiɲɔgɔn minnu nana ah, ka foli belebeleba bila u ye chambre commerce secrétaire général n'o ye ne yɛrɛ ka président ba yɛrɛ ye bɛrɛte n b'a t'a tɔgɔ ma de n b'a fo n b'a fo vraiment n b'a fo kabiri a nana bonya ni karama n b'ala deli a ye fɛn na min tɛ nin ye bi a kɛra ɲɛnama a kɛra n salen ala ka hɛrɛ k'a ni samadenw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ala ka labanko ɲuman d'aw ni samadenw bɛɛ lajɛlen an ka jamana bɛ nin taabolo min kan an bɛ ala deli ale de ye a dilanbaga masa ye hali bi yɛlɛma masa ye ale de ye a ka yɛlɛma ɲuman d'a ma ni bana min bɛ duɲa kɔnɔ an y'a deli ale yɛrɛ de y'a fɔɲɔ banbaga ye a k'a fɔɲɔ cɛ ka bɔ an ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen kunna sankura hɛrɛ ala k'a d'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma sankura hɛrɛ ala k'a d'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma a fitinɛ n'a bana jugu n'a balaw a k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma an ka tagabagaw fana an bɛ ala deli u ye ala k'a kɛ an ɲuman k'u ɲuman sɔrɔ yen nɔ waati n b'ala deli ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma isa ala ka labanko ɲuman d'i ma ala k'i fa n'i ba ɲɛ mɛn i la ala ka denmisɛn si ala k'a timɛ ala k'aw sigi aw denw suma la vraiment denmisɛnninw ka tunga la taga a man di ne ye ne yɛrɛ filɛ sigilen ne den si ma taa mais ne yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa ɲɛɲini n bɛ na n b'a ɲɛ yir'u la ne yɛrɛ filɛ nin wusulan min filɛ ne ye jamana saba de gosi ɲɔgɔn na tchad niger senegali k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ na kayi pour que an ka jamana bɔ nɔgɔ secret fosi tɛ n bolo ka yaala ka taa ɲɛɲini ka na n'a ye kayi kɔnɔ yan nɔ n y'a ɲɛɲini kayi yan wa ala y'a nɔgɔya n ye kayi yan nɔ fana n bɛ kayi yan nɔ fana n b'a ɲini n denw bolo ne den si ma taa kɔfɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ u ka to faso kɔnɔ u ka kɛ an tabaw ni bɛɛ taara an bɛ to jɔnw bolo an y'ala deli ala k'aw lamina ala k'aw lamina
ayiwa an filɛbagaw an sera an ka jamukan kuncɛ yɔrɔ ma mais an tɛ se k'a kuncɛ fo an ka foli bila an ka sponsorw la n'olu ye an dɛmɛbagaw ye ayiwa an bɛ fɔlɔ an tanti yɛrɛ la bi n'o ye tanti de ye n'o y'an ka invité an filɛ kɛnɛ min kan aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an ka yɔrɔ ma deli ka dekore ka kɛ tan dɛ ayiwa nin fɛn fɛn bɛ yan nin bɛɛ bɛ sɔrɔ tanti ka butiki la a ka butiki de bɛ ɲɛsinnen pâtisserie tilɛnbiya ma a ka butiki filanan o bɛ plateau donc n'aw mago bɛ fɛn fɛn na so parilanw fauteuilw b'a fɛ yen moquette aw mago mana se fɛn fɛn ma k'a b'aw ka salon cɛɲɛ ani geniw ni wusulanw a bɛɛ bɛ sɔrɔ a ka butiki la a ye tour kelen kɛ yen dɔrɔn aw ka nkalon bɔ n da n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli bila ka taa an ka sponsor principal yɛrɛ ma n'o ye kayi tv ye donc ale de sɔnna bi an ka nin émission in ka to ka sigi kuma bɛɛ a b'a diffuser a ka chaîne kan an ka foli belebeleba b'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kura communication yɛrɛ fo a n'a baarakɛɲɔgɔn o mana bɔ yen an ka foli bɛ se chambre de commerce et d'industrie de kayi ma n tɛ se ka chambre de commerce tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ n ma monsieur berthé fo an filɛ olu ka salle de conférence de kɔnɔ bi ale de sɔnna ka salle in di an ma pour que an ka se ka émission in kɛ an ka foli belebeleba b'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ne yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ yan n'o ye fatumata bacili ye tima makeup aw kɔni ɲɛ b'a la émission bɛ daminɛ kuma min na ni bi tɛ kelen ye dɛ ayiwa an ka foli b'a ye ale de bɛ makiyeli kɛ kuma bɛɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka foli bɛ taa talo couture ma talo ye kayika ye elle est jeune atelier de couture b'a bolo aw ma ne pari cogo ye bi talo de ye ne ka fini dilan n ka foli b'a ye fo yan fo bamakɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana an bɛ tirera film fo

jama silamɛw b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc maa o maa ye hakilina in sɔrɔ bi n'o ye kura com ye ka ɲɛsin kayi TV mɔgɔw ma ka ɲɛsin ORTM mɔgɔw yɛrɛ fana ma donc wulada in na k'an sen jɔ nin kɛnɛ in kan o kɛra an ma sewaba de ye parce que vraiment an ye parcours ninnu lamɛn an ye parcours minnu fɔra an ye an ye cikan minnu mɛn a kɔnɔna la vraiment an b'an ba yɛrɛ fo a ka cɛsiri la parce que bibi in na euh, entreprise yɛrɛ gereli euh, de surcroît une femme donc vraiment on ne fait que la tirer le chapeau Et au nom de en tout cas le président de la chambre de commerce empêché an ka foli belebeleba vraiment an b'o lase an ba ma wɛrɛ la n'o ye tanti ndeye tarawele ye donc euh, ka tila k'a ɲini euh, a denmuso an denmuso minnu bɛ kɛnɛ kan bi n'an kɔrɔmuso n'an dɔgɔmuso minnu bɛ kɛnɛ kan bi vraiment u bɛɛ ka a lajɛ vraiment parcours minnu fɔra ale ye a y'a minnu kɛ a kɔnɔna la a ye sɛgɛn minnu y'a kɔnɔna la vraiment o si m'a décourager donc euh, k'a jira k'a fɔ adamaden vraiment découragement n'est pas humain parce que adamaden i kɛra cogo o cogo i f'i ka courage de ta baara tɛ taa courage kɔ baara gɛlɛyara cogo o cogo courage de ɲɛsinnen don i ma fɔlɔ o de y'i ka aspect yɛrɛ premier fɔlɔ yanni i ka sana sɔrɔ sinon baara tɛ yen gɛlɛya tɛ baara minnu kɔnɔna la baara foyi tɛ yen gɛlɛya minnu gɛlɛya tɛ baara minnu kɔnɔna mais k'a fɔ bi n ka fɛn créer bi n ka fɛn sɔrɔ bi vraiment ni jeune génération tɛ i t'o ye an baw la donc euh, an ka foli belebeleba an b'o se ndeye ma bi vraiment donc euh, aw jeunes minnu aw minnu ye chance sɔrɔ bi aw minnu ye chance sɔrɔ bi k'an ba in lamɛn vraiment a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ donc euh, foli belebeleba fana filanan bɛ taa min o ye minnu fana y'u sɛnɛsɛ kɛnɛ kan bi vraiment ka bɔ u ka so ka na chambre de commerce la bi ka na an ba ka enregistrement lajɛ vraiment an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ dugawu de kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an ba ma halisa vraiment a ka to an kɔrɔ jigiya ye vraiment hakilina minnu fɔra a kɔnɔna la ala k'u kɛ anw ma enseignement ye donc ne bɛ bɔ kuma la merci beaucoup ne kɔni bɛ mugan in tɛmɛnɛ n bɛ mun fɔ n bɛ ndeye fo k'a waleɲuman dɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman don depuis an y'a an n'a ye ɲɔgɔn dɔn ka réseau in sigi n'o ye association ka don a kɔnɔ a bonya ni karama la a y'a fɔ cogo min na a majiginnen b'an ɲɛ an minnu ye kɔmɔgɔ ye ale de sɛgɛnnen bɛ a b'an wele réunion na a b'an wele ni dɛmɛ nana a b'an a bɛ dɛmɛ ɲini an ye fana k'a a fɛngɛ a ma deli ka ɲinɛ an kɔ a cɛsirilen bɛ baara kɔnɔ cogo a b'a fɛ an fana ka baara dɔn ni formation nana a b'an wele ni fɛn fɛn nana an ale de b'an wele k'a fɔ awɔ a bɛ jɔrɔ an bɛ se ka baara dɛmɛbagaw sɔrɔ cogo min an ka baara kɔnɔna la vraiment bonya ni karama b'a bolo awɔ baaraɲɔgɔn ɲuman don ɲɛmɔgɔ ɲuman don ne kɔni foli ni bonya b'o k'a ye k'a waleɲuman dɔn a bɛ cogo min na an fana b'a nɔfɛ an b'a fɛ an denw fana ka k'a ɲɔgɔn ye ka fɛ bɛɛ tɛ jɛ ka baara kɛ k'a fɔ ale kɛra cogo min ka fɛn sɔrɔ mais i mana baara kɛ i b'i musaka sɔrɔ baara tɛ mɔgɔ nɛgɛ a ye mun fɔ denmisɛnninw fana u k'u cɛsiri ka baara kɛ o ka fisa tunga la taga ye donc sa halisa an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛɛn an kɔrɔ ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye